tikukumana patakhalano masiku ochepa kuti tikaponye voti ndimafuna ndimve kunena kuti mwagwirizana chani ndi a dpp chifukwa tamva kuti muyendera limodzi Uh, choyamba
tinaona mavuto ali mdziko muno ndi a dpp tinambokambirana nawo patha almost one year Mm. komanso ndi zipani zina zinazalowamo utm eh, udf uh, pp freedom party kukambirana Okay. kuti tiyende bwanji ndiye tinazaona kuti anzathu ena panalibe seriousness komanso amadzidalira kuti maybe ali ndi mphamvu akhoza kuima okha koma if after our thorough discussions looking at everything ndinati tipange set aside my ambitions tione mmene tingapangire kuti we should form the next government ndiye muli zambiri zomwe tagwirizana choyamba nchonena kuti kodi tizapanga chani the first 100 days secondly kodi structure ya boma idzakhala bwanji ndiye muli zambiri zambiri zomwe tagwirizana mu structure ya boma two zitukuko zake zizakhala zitukuko za mtundu wanji um, kuyambira short term medium term and long term ndi mujanso mwaionera manifesto yawo yatuluka ija it's very excellent inuyo mukudziwa kumene mudzakhale
yes kwambiri according to the agreement it's, it's open okay um, ine anandiuza kuti eh, running mate ayenekera kusankha prerogative ya peter mutharika and eh, ife anena kuti okay mmene zili chonchi chifukwa mwapanga chonchi bwanji mukhale second vice president in the next eh, government ndiye ndinavomera kuti the issue is not udindo kwenikweni koma the issue is to be part and parcel of decision making at that time kuti nanunso manifesto yanu izikagwiritsidwa ntchito nthawi imeneyi Uli- u- nkhani ya second vice president ilipo yes mdziko mu muno agreement yes Yeah, koma mdziko muno yes in constitution ilimo.
yes Eh, mmene second vice president amachoka ku chipani china sachoka the same party Okay. the same party amakhala first vice president koma constitution imapanga provide kuti second vice president ayenekera kuchoka ku chipani china so zimene zidzachitika a- a- tingoyerekeza kuti a peter mutharika awina pokalumbiritsa nonse mukalumbiritsa limodzi Yes. kapena inu mudzachedwerapo no tizapangira limodzi mudzapangira limodzi yes it's very clear on both sides very clear on both sides it's No. an agreement which ili pamenepo ya ndikufunsa funso limeneli chifukwa 2020 munali pa agreement izo ndiye sizinathe bwino mudziwa mmene zinathera
yeah agreement ya 2020 yeah nsija ndimanena kuti inakhala ngati kuti mujira basi koma muli kunja kwa basi ndiye driver akalowa amangonyamuka koma iyi tujira tili mkati momo
Say that again. Tabwerezaninso. basi ya 2020 Yes. yes.
timajira tili kunja Okay. idzadze idzadze tili kunja Okay.
nde akatseka chitseko kondakitala Ehe. imanyamuka nde amakuyiwala kuilipira panja paja Okay.
Okay. koma iyi tili mkati Mene muyitanira malowa kale. talowa kale anthu tikukwira pa windo lowani lowani Oh. kuti ikamanyamuka ifenso tili mkati mot- momo because eh, azungu amati once bitten twice shy Yeah.
ngati pali chipani chomwe chakhala mma alliance kwambiri Mm. mm. chipani cha aford and takhala mma alliance ena abwino ena osakhala bwino Mm. eh, ndi udf tinakhala mma alliance abwino kwambiri eh, yonena kuti inayenda bwino eh, ya pp so inayenda bwino koma pali ma alliance ena one of the worst ndiye ya tonse alliance chifukwa inalibe proper guidelines komanso eh, a president a chakwera failed to manage the alliance and later on failed to, to, to, to, to manage the coalition he failed to, com to compose a very good coalition government chifukwa pamene paja tinali zipani 9 i think the first 9 positions in cabinet zikanapita ku zipani 9 zija ndimene imakhala coalition Okay. or akanatifunsa kuti kodi eh, kwanuko tipatseni maina kaya awiri atatu amene mudziwa kuti they will be appointed on merit chifukwa kuchipani kulikonse kuli expertise kuchipani kulikonse kuli anthu a experience so in that way eh, he was lucky to have nine parties kuti zika- zikanatha izo kuyendetsa dziko so onsewo nainiwo sanapindule kalikonse eh, a utm anapindula okay then eh, kudzapeza kuti my brother mtambo anapeza cabinet post i think so ku pp anatengako awiri atatu Mhm. koma the rest eh, palibe chinachitika later on inazaona kuti anazatenga um, our friend eh,

be psychologically prepared eh, kuti government is not a joke it's not walking in the park it's something serious decisions that you have to make komanso ma- pali ma sacrifice ambiri amene umapanga ine ndimapanga business kunja so i looked at it kuti there will be serious conflict of interest ndikuti nthawi imene ndifunika mcabinet nkupeza kuti ku board akundiitana kuti i should participate ndenaona zikhoza kumakandivuta chifukwa kwinako nkwamakobiri

U- mwati olimbira ndi wolimbira chifukwa even start tayamba bwino protocol wise mmene tikuchita zinthu consultation ikuyenda bwino kwambiri e, komanso takhala tikukambirana wanuye kuti tipange cover also ma loopholes ma problems amene ife takhala tikupanga face timauza anzathu timapanga face ma problems awo ndi apo also nkati tenti tseke tione mmene zingapangikire komanso A one to one discussion with a principal, principal to principal matters. Later on you trickle down ku, ku ma structures, ku ma committee, komanso tinali ni very strong committee from Aford chaired by Morris Mutali, also very strong committee chaired by George Chaponda. So amene amataka kambirana kambirana they will come and feed us tiona mene zilili komanso we are- our two legal advisors uku ku DPP mpinganjira uku khwima uchizi ndiye onsewa amaona malamulo akuti bwanji kodi are we within the laws choncho ndiye naona kuti this one is well organized
so chidavuta nchani ndi tonse one ma trust issues ma trust issues yes ma trust issues number two it seems eh,

zinali za pangozi pangozi ikachitika Yeah. mumangoti nyamula anthu osafunsa akuchokera kuti komanso amapita kuti kuti ena akapange kaye treat adota you see ndiyeso umadziwa kuti So, mmodzi muna- wanyamula muna- eh, eh. mmodzi wanyamula Yeah. dzulodzuloli ndi wakuswera nyumba waba tv sungadziwe zapangozi so tonse alliance inali alliance yapangozi after the ruling so pangozi tipanga bwanji Okay.
yeah ndiye even pangozipo simunakhale ndi poduka mphepo kuti akuluakulu tikapha nyamayi tidzagawana bwanji zimavuta
chifukwa zimaoneka ngati kuti aliyense ali busy ayi atikawoloka ndiye also looking at eh, credibility ya amene tinamuyika kuti atsogolere okay he looked very credible

kuti eh, a president a Chakwera apanga behave in that way ine nditafunsa apo ananena kuti amamva zambiri za ine zoyipa and sindikudziwa kuti zoyipa zake zimene ine ndachitapo za mtundu wanji so um, munawafunsa eh, ndafunsa kuti cha kuti sopano why ma relationship athu sali bwino kwenikweni and amamva zina zake zosakhala bwino and zimenezo andiuzapo katatu konse ntakumanapo nawo ndiye kwa ineyo ndinadziwa kuti he's lacking experience as a leader ine I've been eh, president of the party people might call it small koma you manage people yeah you manage people yeah. yes when you manage people aliyense amabwera ndi nkhani zake zosiyanasiyana and you have to balance kuti kodi awa chimene abwera kudzandiuza nkhani chifukwa chani ukaona kuti akupitirira umawitana wina uja awabwera ndi nkhani tafotokozani nkhani iyi kuti bwanji or you send other independent people to investigate koma pali ma leaders ena ikangobwera nkhani basi they will take action that is wrong as a leader mukanakhala inuyo kuti munali a Chakwera in, in, in that position yochita manage alliance kapena coalition mu- mukanapanga bwanji first chomwe ndikanapanga chonena kuti just soon after elections yatha ndiye timavota saturday Yeah. naitanitsa emergency meeting akuluakulu zikuoneka kuti tikuwina ndiye tipange bwanji what do you think I- composition ya cabinet izikhala bwanji who is going to do what expertise ili kuti inu tapezani ma cv anthu ena tiwaone let's set up a, a transition committee a transition committee could have been set Okay. eh, chaired by an expert who knows things nde akuwuzani zikhale chonchi zikhale chonchi zikhale chonchi zikhale chonchi chifukwa iwe you are going in as president you have no experience you need others who have run government before Yeah. kuti akupase experience imeneyo akuuze zochitika nde after that akanabwera report yabwera ndi kuti this is how our cabinet should be this is uh, ma program amene tipange then you also look at other things kodi ma problems tili nawo ndi chani eh, how are we going to solve them all those things akanapanga kumatsala pake because when you're coming from the alliance is an alliance after an alliance you look at the coalition government eh, which is tough even pakali pano tikhoza kumasangalala kumasangalala koma pokafika pa 16 17 eh, reality imakupezani zoti pano we are in government now umakapeza zinthu zina zoti simumazidziwa zidaonongeka mboma Mm. now we have to say how do we fix this thing koma amalawi timawauza kuti tidzakonza zinthu koma tikonza bwanji zimenezi so you need other people to assist you

chifukwa ine ndinadzadziwa msanga that's why i said oh, i'm going to build my party nde ndinatsazika basi na i'm leaving eh, i want to go and build my party so nayambapo kupanga makampeni kuzungulira munadzadziwa msanga how
eh ukakhala mpolitics nthawi yaitali Yeah. umadziwa kuti apa sindikufunidwa uh, sometimes maprogramu sakuuzani bwinobwino sometimes akuuzani sometimes you know when you're in a coalition government zinthu sumazimvera pa tv ayi azikuuzani kuti decision yakuti kuti kuti tikufuna kupanga Mhm. mukuganiza bwanji azinzanga oh mwinatu a president musalankhule kaye osalankhula koma mangomva kuti a president lerolo uh, akufuna kulankhula ndi mtundu wa malawi so iweyo you're part of the government koma ukhalanso mtundu woti umvetsere pa tv ena amakufunsani kodi apresident akufuna kulankhula chani "Ah, sindikudziwa chilichonse sindikudziwa chilichonse then ukapeza kuti alankhula maybe he has goofed now because of collective responsibility mmakhala ngati nonse mwapanga decision imodzi Okay. yes that was the problem So with DPP, you you are optimistic it will be different nga- ngati zinazi it will be different sikuti mavuto sakhalamo yani pa, pali anthu pamakhala mavuto koma zambiri tapangayo now koma tiziphunzisana what to do and eh, tayamba bwinobwino
what compelled you kuti mupite ku dpp kuli zipani zambirimbiri mukanakhoza kuyenda ndi a joyce banda mukanakhoza kuyenda ndi zipani zina what compelled you kuti mukhale ndi a dpp
choyamba its consistency in our discussions okay and also the openness chinandipangisa kuona kuti anzathuwa azindikira kuti there were some mistakes maybe ena anachita limboma which i don't think azachitanso akalowa choyamba Okay. chachiwiri Yeah. eh, they are very sincere eh, even in mmene ndikamalankhula ndi apm apm

chifukwa chani tisamthandize wasiyana ndi munthu kuti afuna kupita mmene kuchoka akazithandize yekha that's why inenso naye kuti ya if inunso mwazipereka inenso ndizipereka i don't want any position koma titaombola amalawi mavutowa that was uh, one of the reasons ntapanga brief the national executive yonse nawonso anaona kuti i think its better tiyende ndi amenewa enawa uh, we had some engagements with my mother uh, Joyce Banda chifukwa ina I take her like my mother timakhala ndi ma discussion osiyana siyana at any given time it doesn't matter ndili kuti ndili kuti yeah koma she made a decision kuti ayima so she must have reasons why akuyima koma at a certain point we discussed ten, ten, ten toes and ten moves it's the same my brother Atupele eh, ndiye takhala ndi ma engagements osiyanasiyana koma our national executive thought kuti no sitingayende ndi udf sitingayende ndi utm koma tiyende ndi dpp looking at the reports amene amabwera for discussions so akulandirani bwino kwambiri 100% ifenso talandira inonso mwalandira Kwambiri. okay kunjamba munanena kuti ino a president musadandaula za kampeni Mukhoza kupita ku Mangochi kumakadya nsomba kumeneko tithamanga ife. Mma- Mmatanthauza chani? Anthu ena sanakumvetseni.
choyamba eh, apm si malonda kuti ugulitse chifukwa malonda oti amalawi anagula kale Say that again. apm Yes. si malonda oti ugulitse koma ndi malonda oti amalawi anagula kale Amalawi anagula kale. anagula kale Okay.
yes apm is the people's property already you see ndiye ni property kale ndiye sungamayendese pa market ikale koma tsopano we have got the running mate I- running mate ndi ine ndifeyo tizitamangokawakumbutsa anthu kuti musayiwale muli ndi katundu wanu okay okay musayiwale katundu wanu page house musayiwale muli ndi katundu wanu page house zina zisiyeni kale

Brian ndikuze chinthu chimodzi yeah people rush to be in, in government osadziwa kuti akalowa m'boma apanga chani choyamba chachiwiri sadziwa position ya dziko lawo whether at the global international politics or economics or trade or anything china nchonena kuti most people believe kuti tilowe mboma tikapange ndalama tikadye nde amati akalowa mboma muja nthawi imeneyo amazaona kuti it's a totally different ballgame akuuzani kuti chakuti palibe chakuti palibe now these are the people without vision without objective angolowa for themselves nde mmene azikagwira apa mmene azikagwira chichonse amagwira chimatha kugwa then some people now they get involved in corruption within basi boma lasokonekera whatever manifesto akhala nawo basi they are off the rail you know ukamalowa mmene muja uzidziwa kuti ndikukatenga galimoto imene inapanga noko munthu akamagulitsa galimoto umadziwa kuti galimoto iyi sili bwino ifuka utsi umadziwa kuti ifunika kugulira maringi ifunika zakuti ifunika ndiye ukamagula galimoto ija umadziwa chomwe ukuchita one week galimoto imakhala itayenda koma anthu amalowa mboma osadziwa kuti the whole engine is buggered now you need to fix the system when you fix the system ndiye zinthu zimayamba kuyenda you see so ndiye vuto la- limachi- limakhala kwambiri muno mMalawi and and inuyo ndi mgwirizano wanu you know how to fix the problem Oh, yeah. Oh. Ma- nchifukwa chake ndakufunsani kuti chavuta ndi chani because i wanted to understand mene muganizira kuti kodi vuto- dziko lathu lili cho chavuta ndi chani so so so in, a, in clear terms chavuta ndi chani forex okay
is forex forex forex

there is an injection of 1 billion dollars into the system the moment that money comes into the system kwacha yokha will start stabilizing mmene kwacha izipanga stabilize immediate mkaona ma prices a zinthu ayamba kutsika straight there should be enough food in the country ngati muli chakudya chambiri mkaona inflation yokha kutsika and people will not be talking about nkhani ya zakudya in the country zinthu zokha zimayamba kuyenda there are some things dokotala akabweretsa patient wa meningitis choyamba amamtenga madzi and imawawa and ife we know kuti the first six months it will be very painful in this country because kwacha iyi ikagwaso immediately unless we push money into the system into the market koma kwacha yukagwa and isizufunika so munthu oti anaphunzira economics yayi this is common sense this is not rocket science it's common sense awo awa pakali pano alemba a lot of promissory notes zino zipange machuwa makuti in billions and billions of dollars which this coming government has to pay you see apereka ma guarantee osiyanasiyana moti this government ikadzidzimuka kuti ili ndi ngongole zambirimbiri you see so zimene zikufunika tizidziwa and tazidziwa and we are ready for it and we take responsibility as a government ya when the, our economy needs one billion dollar injection first injection Nde- nde- if nde- it can be more the better yeah, nde ndifunsa kuti inuyo ndalama zimenezo mukuzidziwa kozipeza kwambiri
kwambiri it is best osati kungolankhulatu yeah yeah it is best kuti it is best we have already lined up people
oh yes serious investment into the country kwambiri so dziko lathu lino likhoza kukhalanso bwino bwino bwino we have got minerals

zidzatheka bwanji mnthawi yanu because we have already planned and we are planners and if we were not jokers zija manena kuti even in this government we don't want jokers to come in eh, basi kumapanga izi no no no no. i know uh, professor peter mtalika who assemble very able man to fix this economy i know majoka Discuss. majoka amaoneka bwanji mboma Ah, amaoneka basi akakwera prado

mcp second term what are they going to do they have failed kudyetsa anthu alephera mafuta alephera mankhwala mchipatala alephera chilichonse you can call government kozopanga chifukwa chake ndimanena kuti food is a human right inuwo mwakhala pano ana anu kunyumba ayenera kudya ngati sadye it means you're useless you feed your children so

Ah. Yes, even in cabinet we differ. Wina amakuuza kuti tikweze school fees ku Chancellor College, I mean ku universities. Mhm. Ena amene kuti ya. Koma at the end because the majority ati tikweze. Iwe uli momo kuti komatu ine ndakana izi. Koma sungapite kuti tapangana koma ine ndakana ya. Okay. Koma umangoti ee cabinet yapangana ndi momo. Koma zikakavuta ndimaitana. Tinanenatu. This is take

That's the best way. Because fertilizer international market akangokwera zinc. Basi. Even factory kuja, they have no choice. They have to increase the price. Akangokwera phosphate. The same. Ka, ka component kamodzi ka fertilizer kakangokwera. Basi you are done. Wakwera pa international market. ndiye kunoso ungabwere kudzatsitsa Hayi utsitsa bo.

can we do this can we do this can we do this yeah so this country one of the problems is Yeah. they, because of lack of forex sangapeze ma, ma financial instruments oti they can guarantee payments kuti katunda uchoke kunja bwereko because eh, mnamva kale kuti forex cover yathu pakali pano is, is weeks

they owe they can't pay fertilizer they owe they can't pay right now Yeah. you know ndi O- august yeah we are not serious about fertilizer because as i'm talking to you now the period you order fertilizer the may june july because it takes almost 45 days apange zimenezo mashipa yambe onyamuka afike pa beira or dar es salaam azibwerako so mkapanga plan bwinobwino

eh, composed of different expertise yonena kuti tikakati talowa the first 10 15 20 30 days amala akadziwa kuti people are working yeah.
and eh, amene akutionera pano you want to assure them kuti under dpp afford government their lives will be better men- ngati mmene ngati mmene alili pano That's how- kuposa mmene alili pano That's why I want to go into government. That's our job to make people's lives better. but when you are coming from tough times it will not be better first day second day third day a month we have to fix the broken system and put a system that works so it will take a bit of time it's the same nayo timabwesa patient wa meningitis sangangofika chipatala ona ndokotala basi popeza pobwera dokotala ndachita no no no ma injection akamawawa and malawi should expect kuti maybe even 6 months padzakhala pali mavuto ambiri chifukwa anthu aononga for 4 years and we can't fix it in one day it will take time What about those Honorable Chihana amene akumanena kuti DPP inde a Peter Mutharika he has indeed been proven koma abambowa akuoneka kuti akula sitikuchita si funso la chipongwe but inuyo mmakhala nawo a Peter Mutharika mungatiuze chani pa nkhani imeneyi
choyamba ndi muja ndinalankhulira ku Njamba dzulo kuti running government is not physical zofunika uzinyamula ma weight it's not physical Ah, ah.
umakhala pa desk and make decisions and you assemble a team and delegate that is running government si physical kuti uzikanyamula miyala uthamange thamange ma press ups ayi Eh, but longer meetings nthawi zina ma meeting awo siku oyo Yeah. you know, you know I'm, I'm Mutharika uh-huh. amadzuka mamawa meetings mpaka late waimbira 11 o'clock kumkumana nawo ine nakumana nawo very late okay and is sharp alert and we talk 11 o'clock 11:00 za usiku the man is sharp and alert and saiwala zimene mwakambirana Uma- umatopita meeting ina iweso ukaiwala kuti kodi paja tinasiyirana apapa Izo zo zona. kuti eya tinasiyirana apapa ndiye mawa ndikudikira ripoti ripoti ija ikatuluka akuuza ndikuimbira mawa 8 o'clock and he'll phone you at 8 o'clock ndiye ukalamba matero now the question to malawians is yoti kuti wina is physically fit eh? koma mutu is not, is not fit wina is not physically fit koma mutu the person is fit and can make decisions which can change your lives umafuna uti so tinena kuti munthu wanzeru ndi chitsiru ufuna uti umasankhawo munthu wanzeru ndi chitsiru Okay.
ndiye umasankha uti

I've got education, I've got experience in politics. Ine sindingakhale munthu wopusa kukatsatira munthu wonena kuti alibe nzeru. No, no. That's why munaona kuti I followed SKC. Although he did not have experience, the young man was bright and vibrant. kodi kutonse kuja mudapita through SKC Awiri, eh, eh, tira- oh, okay eh. simuna inu simunapange ubale ndi achakwera Ah, sinapita nawo straight.
tinapanga awiri achimwene tiyeni tipite komanso ine i was negotiating ndi achakwera i was coming in between also Okay. achakwera ndi skc Okay. eh, koma mainly ndimadziwa kuti mzangayo tikakhala limodzi in government ndi wochenjera uyu but also he's bright and zikayenda pamenepo so his combination and my combination zikakhala bwino ngakhale achakwera atakhala kuti ali weak koma ifeyo tikathandiza kuyendetsa dziko that was the reason so
Peter Mutharika is capable. Ah, very capable. Ah, usati masewera. The man ndi machine, ndi katundu ameneyo. E koma 2020 Yes. munanena kuti adzipita. Inu munali gulu lomwelo. Yes. What has changed?
One ndi yonena kuti sometimes munthu khala naye pafupi kuti mudziwe bwino bwino.
Uh, say that again. ukhale naye pafupi Yeah, yeah. kumumva kudziwa bwinobwino sometimes eh, zimatha kuchitika kuti team im- ina imene anayipanga assemble inali ndi influence ina yake and sizimadziwika kuti akuchita chani Okay. as a result zimapangitsanso sometimes leader kuti azifooka you see Mhm. yeah zimatha kupangika zimenezo Yeah, my, but you're not answering my question. Yes. My question is kuti 5 years ago Yes. inu munali gulu lonena kuti a Peter Mutharika adzipita sitikuwafu Yes.
today mukuwauzanso amalawi kunena kuti munthu ndi yemweyo Yes. what has changed No, we realized that we were wrong. oh mwazindikira Yes, kwambiri. oho Yes. Ku- ku- kulakwa kwake kuona chifukwa kukhala nawo pafupi ndamva kuti ah koma munthu uyu tina- tinamulakwira could not have taken him out of government ngati panali zina zake tikanakhala pansi ndikuona kuti angopitiriza

moto wake uti tikupsya Eh? ampite mizimataku Ah, Chihana munthu umatukutuku koma kukuzizira meneko simene Eh, eh, zoona, eh. inavae kukuzizira kwa munthu atukatukuta kuganiza kuti kodi nkachoka panopa yeah eh? nkapita ku nyumba ana akadya chani ndi moto tikukambawo ndiye moto wake ndi umenewo eh? Umenewo. okay
Sopano moto ukakazimira. APM.
amene angazimitse moto APM. APM. Kulibeso winanso. Amalawi tisanamizidwe. Ngati masewera tizachite tizachita after 2030 dziko litakonzedwa. Koma chisankho ichi ndi referendum choyamba.
okay a referendum for malawians to decide kuti kodi afuna obe azikhala umoyo umenewu kapena asinthe okay Mmene tinasinthira kuti kodi tifuna multiparty kapena one party system. Zafika pamenepo?
Zafika pamenepo. Kaya kuchokera ku Chiradzulu, kaya kuchokera ku Ntchisi, kaya kuchokera ku Lilongwe, kaya kuchokera ku Rumphi, kaya kuchokera ku Karonga. The thinking should be the same. Tiyeni tichotse bomali. Apume kaye akhale aside tipeze ena set of team yomwe itsogozedwe ndi apm akonze zinthuzi then after 2 3 years 5 years zakonzedwa anthu ali nchakudya mmanyumba fertilizer akupezeka for production ya chakudya ndi zolima zinazi zonse zintchito zapezeka za anyamata then tsopano ma jokers wa akhoza kubwera kumazayendetsa dziko loti chonse bwinobwino koma pakali pano we need to be serious
kodi nkhani ya amtambo zidayenda bwanji zikuoneka kuti pali kusamvana on this decision amtambo akunena kuti ine sindingachite za a Peter Mutharika yeah you know i- in a democracy chomwe nimadabwa nchonena kuti tonse tagwirizana izo za congress zija mati zonse nkuwombera mmanja musanayambe kukambira koma zonse nkuwombera mmanja tagwirizana nazo kodi tinkatera mbuyo eh sizingatheke nonse kukhala first inayamba convention tinapereka resolution convention ija we should go into an alliance koma convention inanena kuti we go into an alliance koma not mcp okay then ya inaitanitsa national executive tifuna tisankhe ma committees oti akambe ma negotiations inasankha two committees committee ina inapita ku dpp ina imakambirana ndi utm udf after that inaitanitsa national executive again kuti tsopano ma reports abwere atabwera ma reports tonse my brother Mtambo my vice president was there tinaikamba debate and we all agreed kuti i think eh, let's go the dpp way iwo anali momwemo A Mta- a Mtambo anali momwe- momwemo
nafusa alipo wina opanga oppose palibe ananena kuti ali ndi different views except saulos thindwa amene ananena kuti ya eh, inuyo mnafunika mtakhala running mate ndinanena kuti ya first tiyeni tiganizire malawi not me you see ife tikadalipo because I cannot only running mate and I wanted to run for president and I was ready napanga materials everything ready chipani cha aford has never been ready mmene chakonzekera this time to run for president zonsezo tinazisiya kumbuyo nkuganiza kuti mmene dziko likuyakira motomo ndiye tikhale ma president ambiri taluza pa 16 tavota tasiya malawi moto ife tili ndi ndalama tikhoza kukakhala ku south africa tikhoza kukakhala kaya ku seychelles kaya kuti because we can afford now we are leaving a villager back without food back without medicine back without anything else ndiye tapanga chani first tiyeni tidzitsitse tisankhe munthu mmodzi and that has been my message consistent kuti tiyeni mmene tipangire so kwa ineyo i feel kuti amtambo analankhula what he feels and he had to air his views and indeed he has issues with the, the running mate

chifukwa sindifuna headache kuti i should be fighting things zazing'onozing'ono zimene mufuna akuluakulu izi chifukwa zikayenda bwino nonse you shake hands That's right, yeah. ngati siziyenda bwino ah, komatu ine ndimanena is there anything else chimene sitikudziwa chimene amtambo apangira zimenezi kapena ndi yomweyo nkhaniyo kapena palinso zina zina zimene singazidziwe apart from what he told me okay yeah kuti no he's not comfortable working with dpp you have said it in the open kuti inu katangale simamuopa uja uja uh, katapira

as long as what you are borrowing is, is helping the people okay that's it i can go to asia i can go kukatenga ndalama no problem as long as that money is coming to the people there is infrastructure achiona chipatala ndamanga ndakabwereka ndalama ndamanga chipatala we owe so much tamanga misewu masukulu eh, fertilizer wabwera fuel wabwera ngongole ipeleta

achimwene ndibwerekekoni 10 kwacha or 20 kwacha hayi nitulu zanga nimaikaga ndi ta- tabweresani akupasani Mm. eh muziyamba na mbuyo 30 koma iwe waseva moyo wa ana Okay.
you can't let malawians suffer and die because you're afraid to borrow money from from thin air there's money everywhere which you can borrow

zambiri zakhala i think eh, kupangira normal things which you are not supposed to borrow
okay um, komanso i think msewu wachoka i don't have much information Yeah. msewu wachoka pa parliament wapita umene kuja they have borrowed money from banks and mmadziwa ma interest athu

Zimaonekera pa mbalambanda pali zina zakunsi mmakazizindikira when you take over. Manifesto anu ndi a dpp mukuwachita align motani? Ana akuti mayeso kuyambira chaka chamawachi ngati mungawine palibe examination fees Yes. kuti chavuta chani zenizeni Yeah, it's not much. it's not much No.

then ndalama za mmene mra imapanga raise that money can be used for retiring debts kaya kwa imf world bank eh, bilateral debts and other things mukaona kuti these are the small small things that eh, zikuzomatheka there's money circulating in malawi which we are not be able to focus and raise it properly so izi nzoona kuti ma experts apanga research adziwe kuti it will happen and it will save a lot of things chifukwa choti mwana mwapitso sukulu chaka chonse

to kuti zizioneka ngati ma cities osati ngati pa farm yah we have to make sure we have beautiful cities and uh, anthu akamabwera azidziwa kuti malawi ili ndi anthu ozindikira namba yomaliza ndi ya decentralization yomwe ife aford pamenepo nde tinangoti awa ndi anzathu chifukwa you know kuti ife we advocate for federal system of government kuti ma provinces akhale independent ma districts akhale independent nanji kukamba ma constituencies akhale independent oti if, if we take over one of the things we'll be pushing is to make sure kuti first we- we should we should decentralize it administratively kuti chuma cha cha boma chisamakhale capital it should go straight to the people what about wina amene akutimvera pano akutionera madzulo ano Akhoza kumafunsa kuti a Chihana munatiuza kuti tivotere a Chakwera and we did. Ndiye lero mukuti tivotere a Peter Mutharika. Akhoza kukhala o- osokonezeka kuti ah, kuti ndiye zikukhala bwanji zinthu. I want you to look at the, that camera and explain yourself. Five years ago mudati a Chakwera ndi abwino. Lero mukuti a Chakwera ayi wabwino ndi Peter Mutharika can you convince amene akutionera pano madzulowa yah choyamba is true kuti nanena kuti anthu avotere chakwera uh, tonse alliance chifukwa I was part of that tonse alliance and kwa ine ndimaganiza kuti ndi manifesto ikambidwayi ndikuti ithandiza malawi but tonse alliance has failed sindingachite kuwauza amalawi kuti peter mutharika ndi wabwino ni market amalawi auza kuti peter mutharika ndiogulidwa kale ndi iwowo and he's a man proven leadership akudziwa zomwe peter mutharika anachita as a president angopanga compare nchakwera akudziwa anthu awiriwa kuti munthu amene anthu angamvotere ali mature who can be president of this country amene angakonze mavuto amenewa ndi apm akudziwa and ineyo ndikunena pasi pa mtima kuti ine voti yanga for the first time i've never voted for dpp but for the first time ndikaponyera vota apm banja langa lonse ma supporters onse aford we have agreed kuti this is what we are going to do it's not only us koma malawians ambiri ndayenda ndimakumana ndi amalawi ambirimbiri akhala akundiuza ine kuti the only person amene tinayi trust ndi APM apa banja anu onse mwauza zimenezo onse ndauza for the first time for the first time for the first time chifukwa cha u-second vice president iya Aha.
iya umene wabwera leta umene wabwera leta malawiyo akhozadi kutukuka a Chihana why not I- ndanena kale kuti tili ndi maminerals ambiri Yeah. we have got a lake which are not utilizing properly tinangopeza anthu angomangamanga timakoteji timene tidzapeze ndalama onse agula achokemo mmene muja timange macities ma ujeni mwathu kuti people can come n'kunena kuti we are coming to malawi is paradise not munthu kakoteji kake ndi family yake winanso kakoteji kake ndi family yake no no no no no we made a serious mistake okay we made a serious mistake. We have to make sure that we develop tourism in this country. The only way we can develop tourism in Tanzania is to have very good infrastructure kuleke kwathu. And this country can develop. And ikozochoka pamene ilili pa to be a middle income country very soon.
are you making the right decision pa nkhani ya ma alliance timalizire pamenepo madzulo ano. mtima wanu mukawugunda

e zoti feteleza kulibe mafuta kulibe kuli njala mafuta even ophikira amene akwera that's what they should tell malawians ife we are telling malawians we want to fix this problem so malawians will decide kuti kodi tizipitabe kumdimako kapena kungwe- ku- kuli light he is choosing between darkness and light darkness eh, eh, light ndiye

mponera kumponera Eya kumponera.
okay munakwatira kumponera eh? mponera okay eh, mwana wa mfumu wa mponera Oh, kodi mwa- amayi ndi mwana wa Eh, mfumu wa mfu- wa mponera Okay. now the, the brother is the one who is TA mponera okay um, ndili ndi ana 6 okay eh,

Ah, ndimachokera ku Rumphi ndi ku Karonga. Mayi anga ndi aku Karonga. Okay. Yeah, but bambo awo ku Rumphi. atamdziwano Enock Chihana Ndine ndithu. ndikuthokozeni kwambiri Kwambiri. kapena muli mawu akukhosi Mawu akukhosi ndi onena kuti Amalawi ya pamene adzapita mmawa aliyese akavote mmene amadzimvera ku nyumba kwake Ngati zonse zikuyenda bwino kwanuko pitilizani boma limeneli ndikoti zanu zili bwino koma aliyense amene akudziwa ndiwovutika akusowa school fees akusowa chakudya answer ndi APM Jane Ansah.